Ah, takumananso mwezi umenewu mwezi wa septemba chisomo cha ambuye wathu yesu khristu chili ndi inu ndi ife lero komanso ku nthawi zosatha Ah, tiyamika ambuye pakuti ndi mmene lili dziko lapansi kusiyana kwa wiki imodzi masiku awiri tsiku limodzi 1 hour kuzakumananso tili amoyo amphamvu athanzi ndi chisomo Ah, mu wiki imeneyi ndimafuna tiphunzire nkhani yokhudza benjamini imene ikuyamba kuchokera pa genesis chapter 42 nkhani yokhudza benjamini kuti kodi benjamini pa moyo wauzimu akuyimira chani benjamini pa moyo wauzimu ndi ndani ndiye munditsatire bwinobwino mu wiki imeneyi nkhani yokhudza benjamini sizikhala yayitali kwambiri mwa mwezi wonse ngati mmene timapempherera timaphunzira nkhani yokhudza chisomo koma izikhala yomvetsetseka komanso chiphunzitso chogwirika komanso yaifupi moyenerera Ah, tikuyamba ndi genesis chapter 42 vesi yake ndi ya namba 1 pamwamba pali mawu akulu onena kuti ah, abale a yosefe afika kwa igupto namba 1 ndipo anaona yakobo kuti mwa Aigupto munali tirigu. Nati Yakobo kwa ana ake amuna, Nchifukwa chanji mulinkuyang'anayang'ana? Ndipo iye anati, Taonani, ndamva kuti mwa Aigupto muli tirigu. Mutsikire mutigulire kumeneko, kuti tikhale ndi moyo tisafe. Ndipo abale ake a Yosefe khumi anatsikira kukagula tirigu kwa Aigupto. Koma Yakobo sanamtume Benjamini mphwake wa Yosefe pamodzi ndi abale ake, chifukwa anati, Choipa chingamgwere iye. Haleluya! yakobo ataona kunena kuti mu dziko limene iye ali nkukhala ku israeli kuli njala ndiye anaona kuti kwa aigupto kuli chakudya chochuluka anatenga ana ake adatuma ana ake khumi kuti atsikire kwa aigupto akamgulire zakudya osati akapemphe mm munimvetsetse bwino osati akapemphe koma akagule chakudya kwa igupto nabwere nacho koma sadampereke benjamini kuti apite akagule nawo chakudyacho tamvetserani yakobo akuti adaopa kuti benjamini chingakamgwere chovuta ku dziko limene iyeyo ali nkutumizako ana ake ena ndiye kotero adamsiya benjamini mmbuyo ndi kutuma ana ake kuti nyamukani pitani kaguleni chakudya kwa Aigupto, koma opanda Benjamini pambuyo pake. Mvetserani, ngakhala adawatuma kukagula chakudya, Benjamini ndi kutsala m'mbuyo, sadapite opanda ndalama. Adapita ndi ndalama mudzanja lawo, adapita ndi golide mudzanja lawo, adapita ndi siliva m'matumba mwawo, kuti ngati kuli kotheka akagule chakudyacho kudzera mu golideyo, akagule chakudyacho kudzera mu silivayo, akagule chakudyacho kudzera mu chuma chimene iwowo adanyamula. mundimvetsetse bwinobwino koma baibulo likunena kuti adasiya benjamini mbuyo tamvetserani atakafika kwa aiguputo baibulo likupitirira kunena kuti anakafika inde mu mzinda umenewo koma benjamini adamsiya mbuyo siliva adanyamula golide adanyamula ndalamaso adanyamula koma benjamini adamsiya mbuyo ndimafuna tiphunzire china chake kunena kuti mmoyo uno sitikuyenera kumusiya benjamini mbuyo munditsatire bwinobwino mmoyo uno sitikuyenera kutsogola ndi chuma chathu mmoyo uno sitikuyenera kusiya benjamini mbuyo chifukwa choti tanyamula siliva mmoyo uno sitikuyenera kumusiya benjamini mbuyo chifukwa choti tanyamula golide mmoyo uno sitikuyenera kumusiya benjamini mbuyo chifukwa chonena kuti ndife odziwika mvetserani benjamini pa moyo wauzimu akuyimira khristu yesu kotero ngati ife tingatsogole kumusiya mkhristu yesu m'mbuyo okondedwa sitikagula tamvetserani ana a yakobo awa adanyamula siliva ndi golide ulendo wopita kukagula ku mzinda kumene amalamulira m'bale wawo yosefe adatenga zina zilizonse zoyenera komabe adasiya benjamini m'mbuyo mvetserani adalephera kugula Lero lino siliva ndi golide akuyimira mapemphero athu amene ifeyo timadzitamandira nawo kuti tikalowa chifukwa choti ine ndimapemphera. Lero lino golide akuyimira chuma chathu chimene timadzitamandira nacho kuti na ine ndidzichita bwino chifukwa choti ndimapereka. Lero lino kujeni ndalama zikunenedwazo zikuyimira zonse zimene ifeyo timadalira kuti na ine popanda izizizi sindingakhale ndi moyo. mvetserani baibulo likunena kuti tikamsiya benjamini mbuyo tidzasauka angakhale tili ndi siliva tikamsiya benjamini mbuyo tidzasauka angakhale tili ndi golide tikamsiya benjamini mbuyo tidzafa ndithu angakhale tili ndi chuma mvetserani benjamini akuyimira mkhristu yesu munditsatire bwinobwino pa chiphunzitso chimenechi akuti adamsiya benjamini mbuyo natenga siliva ndi golide kupita ku mzinda umene amalamulira mbale wawo yosefe tikumanenso mawa ndi mkuja kunena kuti tiunikirane tiphunzitsane bwinobwino tidziwe kunena kuti kodi zidayenda bwanji kuti iwo mpaka nasakagule ndimafuna ndikukumbutseni ndimafuna ndipemphere ndi wina wake ndimafuna ndilimbikitsane ndi wina wake kuti benjamini akuyimira khristu yesu musalole kumusiya khristu yesu kumbuyo chifukwa cha chuma chanu musalole kumusiya yesu khristu kumbuyo chifukwa cha kudziwika kwanu musalole kumusiya yesu khristu kumbuyo chifukwa cha kuthekera kwanu musalole kumusiya yesu khristu mbuyo chifukwa cha mmene inuyo mulili mvetserani musasiye benjamini mbuyo koma tsogolani ndi benjamini kotero mukakwanitsa kugula ngati mungatsogoze benjamini angakhale muli ndi chuma mudzakhala odala ngati mungatsogoze benjamini angakhale muli odziwika inu mudzanka mukulakula musakatsogoza benjamini angakhale inuyo muli otani mudzapitirira kukhala odziwika pamoyo uno angakhale ku moyo umene uli nkudzawo musasiye benjamini mbuyo kumbukira benjamini akuyimira khristu yesu benjamini pa moyo wauzimu akutanthauza kuti ndi khristu yesu genesis chapter 42 vesi yake ya namba 1 mpaka na vesi yake ya namba 5 musasiye benjamini mbuyo musasiye khristu yesu chifukwa cha chuma chanu mu dzina la yesu khristu kwina kulikonse kumene muli munditsatire pa chiphunzitso chimenechi mawa ndi mkuja uno kuti tizindikire bwinobwino kuti amzimu woyera akuyankhula chani musasiye khristu yesu mbuyo koma tsogozani khristu yesu patsogolo lanu ambuye akudalitseni evangelist chikondi fashion panga like share and follow kuti tiphunzire limodzi chiphunzitso chimenechi amen